achọrọ m ka i jiri akụ a kịta tiwere m akị a n'ebe a kịta kịta ka anyị mee ya ka anyị na-afụ ya n'anya ọ nke a mere eze ji were racha ntụ mana ka ime ị na-eji akị na-ata ọka than ị na-eji ube ọzọ ube na-adịtụ m soft soft but m na-ata ọka ọka as in ọka na akị ọ na- ọ na-atọ m ụtọ n'ọnụ gwa m ihe mere eze ji rachaa ntụ ube o doro gị anya na ube
ube ekwu ube ọka ahụ ya bụ ị ma nke ọ bụ ụdị ube ole ka anyị nwere e nwere ube oyibo na ube bekee nwee ube ọka ewo na ube mgba ee adị nji nke na-adị gịnị nji Ah, nke a kwa nwa afọ ala igbo biko ọ sịrị anyị na e nwere ụdị ube atọ ọ gụpụtachala ha ncha ị fụkwa na ị ma ya yes na ngwa ka m wepụtatụ otu ka ị gwa m nke ha bụ Ọ- ọ nke a mere eze ji wee racha ntụ Ọ nke a bụ- ị sị na nke ole ọ nke a mere eze ji wee racha ntụ kekwadị ọ na-enye n'ahụ ke ihe ọ na-enye n'ahụ ha sịkwa na ọ- ndị- a bịa n'olu ndị ite na ha sị na ọ fat and oil fat and oil n'olu ndị ite ọ dị mma kekwanụ maka nke a m ji aka n'ebe a ke ihe a na-akpọ ya ọtụtụ mmadụ na-akpọ ya ube okpoko ụfọdụ na-akpọ ya ube mgba depending n'olu ndị o nke a amaka ngwa kọwara anyị etu ihe a si wee mee ka eze racha ntụ a na-eru ya na ntụ ọkụ e ruchaa ada asa ya mmiri o nwere na ị ga-atinye ya n'ọnụ hapụ ịracha nke a bụ eziokwu daalụ daalụ daalụ ka ọ dị na emesịa Nna kekwa. Adị m mma. Ahịa ọ na-agakwa? Ya, thank God. O nwere otu ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Achọrọ m ka ị gwa m ihe toro n'afọ laa n'afọ.
Ihe toro n'afọ laa n'afọ. Ee, ihe toro n'afọ laa n'afọ. Ọkwa ọka. Ị na-ajụ m ajụ. Ọ dị m ka ọka ọka. O doro gị anya na ọka.
a bịa na ọka na ube na akị na ọka ke nke ka gị mma ma nke ka ka atọ atọ gị ụtọ
a-likekwa m akị ya ọka na akị
ee kọwara anyị etu i si like ọka na akị
as in like m na-eji akị na-ata ọka than onye na-eji ube ọzọ ube na-adịtụ m soft soft but m na-ata ọka ọka as in ọka na akị ọ na ọ na-atọ m ụtọ n'ọnụ
ọ na-atọ gị ụtọ achọrọ m ka i jiri ọka na akị kwuoro m okwu ugboro iri na-akwụsịghị ya akwụsị ị ga-ekwu ya ọsịsọ o ị dị njikere maka ịga

m chọrọ ka ị mere m otu ihe ị ga-emenwuru m ya ma ọ bụ ka m ga-emenwu ya You can do it! ka anyị gaa n'iru ngwa jide ihe a naabụ ka m gwa gị ihe ị ga-eji ya arụ sị ha ị na-anụ maka akwa ọkụkọ tiwere akị ị na-anụ ya nke ọma achọrọ m ka i jiri akwa kịta tiwere m akị a n'ebe a kịta kịta ka anyị mee ya ka anyị na-afụ ya n'anya
ọkwa nsogbu na ọkụmanụ m ego akwa na ọ pịa na ọ pịawa n'aka because na ọ dịrọ nwe possible na m ga-ejinwu akwa tiwe akị a kama ị ga-asị m were akị tiwere gị akwa I will do it sharp sharp
ihe ị na-achọ ịgwa m kịta bụ na akwa anụ awa ntiwewa mba ọ dịrọ possible okay nsogbu adịrọ